Wawa zfumu wawa zfumu. Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana wina wa ku Malawi amene akulira kuti akadadziwa sakadapanga, akadadziwa sakadakwatira ku Joni. Mtsikana amene dzina lake ndi Malita. Malita amachokera ku Malawi ku Lunzu koma amakhala mu dziko la South Africa komweko ku Johannesburg. Mkazi ameneyu anapita ku Joni mu chaka cha 2024. Kenako ntchito anaipeza. Amagwira ntchito pa lesitanti. Wakhala akugwira ntchito pa lesitantipo kwa nthawi yaitali. Mpakana anakumana ndi mnyamata kuchokera pa lesitanti paja. Mnyamatayo dzina lake linali Fikisani. Fikisani anagwa mu chikondi ndi Malita ndipo chibwenzi chinayambika. Kenako Fikisani anamuza Malita usavutike, ntchito isiya, ndikukwatira. Ndipo Malita anasiyadi ntchito. Anapita ku banja. kwa Fikisani, anambokhala limodzi pamodzi ndi Fikisani. Fikisani anamuza Malita ndizikuthandiza. Masiku oyamba ankandithandizadi. Kumatumiza ndalama kwa Malita izi ndi izi ngati banja. Akhala limodzi ee! Mpakana mu chaka cha 2025 Malita anabereka mwana. Atabereka mwana Fikisani anasintha. Adayamba kugona panja, nthawi zina amachoka osasiya pakhomo chakudya. Pamene Malita ali ndi mwana afuna kuyamwitsa, adyetsenso mwana. Zinali zovuta kwa Malita. Nde Malita akayankhula ankakhalira kumumenya. Nthawi zonse ankakhalira kumumenya. Zotsatira zake Fikisani anachoka pakhomo paja. Sanabwelerenso. Anabwelera ku Malawi. Anapita kwa mkazi wake wakalekale. Anamusiya Malita ali yekha ku Joni ndi mwana. Umu ndi mmene banja linathera. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azimayi ena ake Mutengelepo phunziro azimayi ngati munachoka ku Malawi ndicholinga choti mudzagwira ntchito ku Joni pangani za ntchito koma ngati munachoka ku Malawi ndicholinga choti mudzakwatira pangani za banja ntchito ndi banja sizimamvana komanso choti mudziwe ndichi ku Joni kuli ambiri azimuna apanga za ma love scammer mukakumana ndi mamuna ku Joni mwakwatilana nde mugula zinthu musamaike mu dzina lake yekha aa muziika maina a anthu awiri chonde komanso mukagula ichi mu dzina lake chinanso chimene mufuna kugula chizikhala mu dzina lanu chifukwa azimuna ambiri ku joni ndi ma love scammer mabanja ambiri amathera pa Beitbridge ndipo azimayi ambiri akulira anapangidwa chipongwe anakwatira, ndalama zimene amagwirira ntchito amamupasa mamuna wawo, mamuna uja anagula zinthu zambirimbiri kwawo nkuziika mu dzina lake, zotsatira zake azikazi aja anathawa, anabwerera ku Malawi kwa mkazi wake wakalekale, azimayi ambiri akulira nkhani zake zimenezi ndipo zikufika daily, chonde azimayi khalani ochenjera osagona. chikondi ndi kachida kofooketsa nde kakakufooketsani zotsatira zake mumapoila mukhala ku joni zaka 10 kupita ku malawi opanda kanthu chifukwa munali ku banja. osamaiwala chifukwa chimene munabwelera, osaiwala target imene munabwelera. ngati munabwelera za banja pangani za banja, ngati munabwelera za ntchito pangani za ntchito, tsogozani za ntchito ngati munabwelera za ntchito. Ngati munabwelera banja tsogozani banja osapanga focus za ntchito. Nkhani imene ndinabwera nayo lero ndi imeneyi. Ndili ndi nkhani zambirimbiri zokhudzana ndi zinthu ngati zimenezi. Azimayi akulira, akubeledwa chifukwa cha chikondi.